A sas duas de sero, in domo de Diego Sanna, fuint finine de ustare, una die calda comente in su coro de s'istiu, e fuit su treghi de Cabidanni, su esperu de Santa Rughe. Ateros annos, dies innantis e dies apustis de Santa Rughe, Passaiant caddos a trummadas, annirgos, tentorzos, pruddedos ebbas mannas, annanne a sa balza, in Aristanis, o torranne, como prus nudda, ne caddos e ne fiera. In domo de Diegu Sanna ddoe aiat festighedda. Non po chi esseret Santa Rughe o esseret incambiadu tzeracu o leadu tancas noas in afitu o a còmpuru, ma ca Tatanu depiat partire.
Bona die a totus, ben'agatados, semus torra intro 'e Su Contu, in custu bellu logu chi sa Rai nos at postu a dispositzione pro contare cosas in limba sarda. Nos amus a atopare pro oto meses, dogni ultima domìniga de su mese fintzas a cabidanni, e oe partimos dae unu logu bellu meda, ch'est sa Domo 'e sa Poesia Cantada de Silanus, inue S'arte de su coro si podet respirare e si podet bìere in dogni chizu, in dogni logu de sa 'idda. Custu programma cheret dare ogni mese unu tema diversu, oe partimos pròpiu dae sa limba e dae su sentidu, s'òdiu, s'amore, totu sos sentimentos chi cun sa limba resessimos a esprimere. Semus partidos cun su lìberu de Antoni Cossu, Mànnigos de memòria, unu lìberu iscritu in su millenoighentosotantaduos in lìmbara sarda chi at bìnchidu prèmios meda e chi contat de una Sardigna chi s'autore, unu grande intelletuale comente Antoni Cossu, pensaiat possìbile cun unu grande mezoru gràtzias a sos sardos chi torrant dopu èssere bistados in totu su mundu. E como cherimus faeddare, cherimus nàrrere, apo nadu, de totu sas artes, oe poesia, leteratura e mùsica.

Faeddamus de poesia, amus nadu, sa poesia, su sentidu, su coro, e semus inoghe cun Anna Cristina Serra, chi est poetessa manna, chi at binchidu prèmios meda, e dae issa nos faghimus nàrrere sa limba sarda, sa limba de su coro, amore, odiu in sa poesia.
Siguru sa lìngua de su coru e quindi non c'at che comenti sa lìngua de su coru po podi cantai is sentidus prus fungudus de s'anima de s'omini comenti est in totu sa poesia de totu su mundu aici est stètiu de tempus e temporius e aici est oi non cambiat nudda Poita sceti tui, sceti cussa lìngua tui podis imperai po chistionai de su chi portas aintru. Amus nau su sentidu, amore e odiu, una cosa est sa poesia a taolinu, una cosa est sa poesia in taulu. Certu, amore e odiu, nara deu ca in sa poesia, po s'esperièntzia mia, in sa poesia aici nada de meditatzioni a tavolinu, no, s'odiu Est giai sempri parenti de s'amori, comenti narat Catullu, est s'atra parti de s'amori, mancai s'amori chi t'ammancat, s'amori chi no ti castiat, no est mai o giai mai unu sentidu de odiu. In sa poesia improvisada, segundu me, mi parit, est una cosa diferenti, poita chini cantat, chini improvisat,

Ca si misapius a su pecadu si comente m'est tocadu.
Tue ses mastra in s'arte de sa poesia, sa poesia la leges e la faghes, cando la leges cale ti piaghet e cale poesia sarda podes narrer chi t'est piaghida pius o chi pius t'ammentas e cando la deves iscriere, cando la deves pensare, meditare, comente faghes?
Po sa chi depu fai deu est, comenti a nai, comenti unu giogu, poita tui aspetas chi t'arribat, certu t'arribat sa chi as ligiu, sa chi as biu, sa chi as intendiu, comenti potzu fai a ti fai nominis, oi innoi ti ndi fatzu unu, chi est su de Paulu. Totus is atrus a ddus fai, Benvenuto, Cicitu Masala, ma fintzas Catullo, poita no, cioè totu sa poesia chi cuntribuit a fai atra poesia, Gibran, poita no, quindi sa poesia po bona sorti non tenit lacanas, ni de tempus e ni de logu. Sas feminas in sa poesia sarda, sas feminas contadas dai su poeta E sas feminas ch'an contadu issas poesia. Si.
Is feminas nara deu ca bint sa femina etotu oindi massimamenti in manera differenti de comenti ddas bit unu poeta omini ca ancora oi tenint si bit custu custu modu insomma de biri sempri tipu una immàgini stilizada de sa fèmena, invece sa fèmena no, e d'ap'a nai ca in Sardigna in custus tempus est sa fèmena chi est afrontendu, per esempio, una parte de s'amori, nareus dell'amore erotico anche, dell'amore completo, est sa fèmena chi est afrontendidda. Che la serro cun d'una cosa de ammentos passados chi duas cosas chi sun diversas, una chi la cantan, chi l'an cantada meda in poesia, Ite bella chi ses, cantu m'agradas, cantu a sos ogios mios ses grassiosa, o puru una poesia de unu poeta de Tresnuraghes, pro abarrare a unu de su milenoghentos, Ingannos e astùtzias de sa fèmina delituosa, contra a sas fèminas. Si, certu, est unu modu, inguni puru, però is chi as, s'ùrtimu chi as tzerimoniadu tui, est sempri una parti chi issu bestit pro cantai custu, tocat a biri chi e su e cussu sentidu chi dda poderat impei, oppuru chi est fintzas e su disìgiu de fai una batuda, de fai erriri un'antru, est diversu, su poeta improvisadori est un'arti diferenti. Amus nadu a su cumintzu, limba sarda, limba 'e su coro, tue as nadu s'òdiu no tantu cando est iscrita, E ma su frastimu in sardu est pius est pius deghile de su de s'italianu, eh. Certu, ddi dexi de prus, iant fintzas tentau de fai unu cuncursu leterariu, apuntu, dd'iant ca si depiant mandai sceti frastimus, creu chi siat durau unus unus cant'annus, ma cussu est propriu poita nosu seus genti comente a nai, chi aguantat, e chi aguantat cussu sentidu puru, in su bonu e in su malu, quindi, candu stimaus, stimau po stimai, candu frastimaus po torrai a s'odiu, no, a podere a s'odiu ca sa ca s'ocasione non mancat, e quindi no frastimaus puru, ti frastimu in sa lingua 'e su coru poita 'ollu chi ddi picighit

Pro primu custa custu bellu impreu ch'azis fatu inoghe in Silanus e gràtzias fintzas a s'amministratzione comunale de cun su sìndigu Gian Pietro Arca e poite azis fatu custu trabagliu e poite unu diat dever benner a inoghe e ite b'agatat de su mundu e de s'istoria de sa poesia sarda si unu 'enit a inoghe. Beh, custa est una eredidadi manna chi. chi m'at lassadu babbu, no. Innoi in custu museu est sa omu de is poetas improvisadoris. Innoi ci funt cincuant'annus de trabagliu fatus de babbu, no, de ricerca, de studiu, de ricerca, babbu andàt candu fut piciocheddu a registrai is garas poeticas, A bint'annus babbu teniat registratori a bobinas e moviat cun sa Cincuxentus e andàt a cicai a arregògliri totu unu muntoni de intervistas. Beh, cussu chi eus fatu nosu in custu museu est stètiu unu trabagliu meda mannu poita est durau duus annus e mesu. Duus annus e mesu anca eus catalogau totu, teneus un'archìviu de circa duamilla e cincuxentos garas. Totu registratzionis ormai passadas in su digitali. In custu museu ci funt centu garas chi andant de un'arcu de tempus chi bandat de is annus cincuantas finas a is annus nostus. Custa est sa idda de Mura e de Masala de duos poetas mannos chi funt amigos meda de Paule, ma est Unu museu de Piras, Sozu, totu sos poetas chi ant fatu manna sa istòria de sa poesia. Innoi nc'est pròpiu sa stòria de is poetas improvisadoris e de sa poesia improvisada, no? Sa poesia improvisada est unu fenòmenu antigu, si ndi chistionat finas in is poemas omericus e in is òperas de Virgiliu, no? E nosu, gràtzias a s'amministratzioni de Silanus chi nos at cuncessu in comodato d'uso pròpiu sa strutura, nci at crètiu in custu progetu, pròpiu po poita Silanus at tentu, comente naras tui, duus poetas mannus, improvisadoris, contemporaneamenti, est s'ùnica 'idda in Sardigna chi at tentu duus poetas improvisadoris in s'arcu de su pròpiu tempus.
Cando a sa mente mia tue ti parat che in sonos de meu. Sa limba 'e su coro, sa poesia, sa poesia cantada, sa poesia cun sa musica. Maria Giovanna Cherchi est una creatura ancora, ma est sa 'oghe de sa limba sarda, sa 'oghe de sa musica sarda e duncas ti tocat a ti domandare Puite, ancora, sa limba sarda cantada, sas cantones noas, ma sas de tando puru, sun ancora faghende gai piaghere a sa zente, sa zente ancora cando si podiat andare in piazza, isperemus de bi torrare a podere andare luego, s'entusiasmu de sa zente, sa possibilidade, po bois puru est una suddisfatzione, ite provas tue, ite intendes tue cando podes Cantare e dare gioja a sos atteros puru. Tue as nadu chi deo so una creatura ma so una cantante etza como est dae meda chi so andende a cantare a sas festas e sa zente za l'ischit dae cando fia minoredda chi mi bien como comente so intrada a custu museu chi t'apo intesu faeddande chi amos fattu sa visita inoghe apo pensadu chi cando pigo a su parcu tenzo una fortuna manna de tenner tres cumpanzas sa limba sa musica E sa poesia, sos versos mi los fatto prestare da chi est pius bravu a los ponnere unu in danante s'atteru. Sa su cantu l'appo l'appo est unu donu chi m'at dadu Deus e sa limba l'appo imparada da cando fia minoredda. E tando cando arrivo a sas festas issas sunu cun megus e mi faghen forza e tando si canto in sardu logudoresu sa zente mi cumprendet su mantessi mancari che semus in campidanu. Custu ite cheret narrer chi sa musica las faghet istare totu paris che sorres e gai sa sa cultura, sa poesia, sos sentidos arrivan a totu su coro de sa a totu sos coros de sa zente. Su sardu limba 'e su coro cando cantas in Sardigna e cando cantas pro sos sardos chi non sun in Sardigna. Est cue ca cheret intender propriu faeddare su sardu e cheret intender sas cantones chi cun sa limba arrivan a su coro e ammentan sas cosas bellas, sas cosas chi che sun passadas, de sa pitzinnia certu, e gai nos intendimos unu populu, custa est sa cosa pius bella.

Est ca sa limba sarda resessit a che 'ogare totu su chi tenimus in s'ànima.
De seguru deo deo so gai cando intendo sas cantones in sardu, paret chi chi potan lèzere intro su coro meu e tando penso chi cando arrivo a una piatza e 'io sa zente chi si ch'at leadu sa cadrea pro si sèzere in dainanti a mi iscurtare deo chirco de nde 'ogare dae sa zente Sa cosa chi tenet in su coro, si tenet gana de ballare tando canto unu ballu sardu, si los bio invetzes chi sun atentos tando mi ponzo a cantare una cantone de de cando de mancari de cando fia minoredda o una chi de sas mias est sa zente chi faghet sa festa e sa limba azuat a fagher sa festa.
Cun Gino Marielli de sos Tazenda faeddamus non solu de sa limba sarda de su coro e in su sentidu comente amus faeddadu fintzas a e como, ma de comente puru Unu grupu, cantende in sardu, est resessidu a si fagher onore in d-unu palcoscenicu italianu, su Festival de Sanremo nde naran della canzone italiana, ebbene, cantones in sardu sos Tazenda sun resessidos a tènnere unu grande appretzamentu fintzas fora dae sa Sardigna. E duncas intendimus su chi nos at nau Gino. Cando aimus fatu lu complesso, no? E aiami una, una fissatzione, chissa di cantai in inglesu, in inglesu, parchi l'italianu no ci piacia cun la, cun la nostra musica, e lu saldu e ancora no era, no era giustu pa noi. E aimu fattu un discu

Da chistu momentu emu dezisu di di cantà, di cantà in sardu. Semu posti a studià, a scrì e a fai tutti chisti cosi. E candu ci ani propostu a Sanremo chistu chistu mix, chistu miscugliu di di sardu cu l'italianu era una cosa un pocu macca, ma propriu chistu macchini ha fattu sì chi chi chista cosa ha funzionatu.
Comente dias esser cara 'e luna. Sa ch'amus intesu est sa cantone Cara 'e luna de Franco Madau, una cantone chi at iscritu Paule Pillonca propriu in onore de sa mama 'e Franco cando est morta. Comente azis intesu est propriu su chi apo nau semper, su sardu est sa limba de su sentidu, sa limba de s'anima e sa limba de su coro. Intendimos como su messaggiu chi nos at mandau Franco dae Cuba in ue istat issu, no s'est potidu collegare ca no b'at linea, ma nos at mandau unu saludu.
Candu eus decidiu cun Paolo de scriri una canzoni chi onoressit sa mama, po issu specialmente est stetiu facili. poita ca issu fut pentzendi puru a sa mama sua. E poi un'atera cosa, Paolo connosciat beni a mama, andastis meda a domu, issu meda bortas teniat gana e disìgiu de abarrai acanta de una mama, e Cara 'e luna po issu ddi fut a deghile cumenti narat issu. Dd'at connota e sciriat sa colonna chi fut in domu e mi narat sempri ddi depeus torrai gràtzias e onori a custa fèmina chi at tentu una famìllia manna e dd'at levada cun totu is sentius. Deu, po abitùdini mia candu scriu una cantzoni dda scriu intendendi su sentidu de aintru, e mi depit commuovi, chi non mi 'onat commotzioni a mei, no potzu cummovi a is àterus. Quindi totu is cantzoni chi cantu, fintzis is cantzoni de cherpu, de arrennegu, funt fatas cun custu istintu e candu ddas cantu mi cummovu. Ma mascamenti sa chi apu scritu po mama cun Paulu, Deu candu dda cantu dda biu 'ncora setzia acanta mia, castiendimì, da una parti prexada poita ca fui in su palcu cantendi, su fillu cantadori chi at sighiu s'andala de sa famiglia de sa musica, ma da s'atera cun is ogus lucidus prangendi poita sciria ca su traballu cosa miu no fut unu traballu chi podia durai totu sa vida, E si nd'est andada cun custa preoccupatzione. A pustis de faeddadu de poesia e de mùsica sarda faeddamus de imprenta e de literadura ca est importante meda po valorizare su sardu e po faeddare de sas artes chi valorizant su sardu, faeddare puru de custas cosas. Est megus Diego Corraine chi est una vida In sa limba sarda est una fida in su movimentu de sa limba e chi tenet una domu de imprenta chi sighit a batire su sardu in giru po minores e po mannos. E duncas sa prima dimanda est, sa prima pregunta est, Puite est de importu mannu a sighire a publicare puru in limba sarda in unu tempus chi est gai chi no est fàcile cumenti custu in cui semus vivinde. Beh, pro prima cosa pro dare ortza a sa limba, a sa limba allegà volat, sa limba isritta abarrat frimma, totu su isrimos abarrat in su tempus venidore a pustis de su presente e si podet finas trasmìtere in su territòriu a àtera zente. Duncas, Sa limba isritta at un'àteru valore de dare prus tempus a chie iscriet de pessare sa limba e duncas est prus difìtzile de agatare in sa limba isritta, pro nàrrere, italianismos, chi sunt unu pagu su dannu chi est aghende male a sa limba allegà. Duncas sa literadura, mascamente pro pitzinnos e finas pro mannos, est una manera de dare proietzione in su tempus venidore a sa limba e de artzare su disizu de lèzere de sa zente de oje. Iseta un'àtimu, Diego, intendimus su chi nos at nadu subra custu Maria Maròngiu chi est de sa domu de imprenta Alfa Editrice chi est annos meda chi faghet sa matessi cosa, intendimus Maria e poi torramus nois. Sos sardos an unu patrimòniu mannu de difèndere, s'istòria, sa cultura, sas traditziones suas, sa limba sarda. E sa limba est s'elementu pius importante de s'identidade de unu pòpulu. E pro fagher connòschere a sos sardos de sa richesa manna chi nois amus de un'istoria meravigliosa e de sa limba e de sa cultura, ecco custu cun custu intentu est naschida Alfa Editrice. Nos an inculcadu chi su sardu no est una limba, chi est chi no est in gradu de de esser cumparada cun ateras limbas. Oe ischimus chi sa limba sarda est tutelada Totu sa limba devet èssere imparada, devet èssere faeddada, la devimus lègere in totu sos giornales, in sa televisione, in sos mèdios de comunicatzione. Oe sa sa limba si ch'est morzende ed est una cosa chi nois non devimus permìtere comente sardos. Semus torra cun Diego Corràine, Diegu, sos classicos, ma fintzas sos iscritos de oe est de importu mannu a imprentare in limba sarda. E be', aio a nàrrere, amus comintzadu a sos pitzinnos, e sos pitzinnos suni s'aneddu prus debile in sa cadena de sa trasmissione 'e sa limba. Pagu importat chi b'apat zente manna chi las legat, si a pustis sos pitzinnos non las legana. Difatis su problema fundamentale 'e sa limba est sa Trasmissione intergeneratzionale. Pro sos clàssicos dan importu a sa limba. Duncas, pro nàrrere, Papiros at publicadu Saramago, García Márquez, ùrtimamente at publicadu unu libru de su biadu de Amos Oz, chi est mortu pròpiu s'annu passadu, iscritore de importu israelianu. Naramos chi sa dificultade prus manna de sa limba no est a publicare in sardu, mascamente a educare sa zente a lèzere in sardu. A medas bortas b'at sa zente chi narat, eo connosco sa variedade mea, però sa limba iscrita a mime m'est tosta, proite no l'apo imparada in iscola, no apo imparada a l'iscriere, duncas mi benit difìtzile finas a la lèzere. A publicare libros servit finas a educare, a dare e donare ocasione in s'iscola de àere su chi si ch'at in italianu.
Papiros at fatu totu sos clàssicos de pro sos pitzinnos, los at torrados quasi a contare in sardu e tue naras est dificile a lu fagher lègere, ma su problema est fortzis ca non b'est in s'iscola sa possibilidade de lègere in sardu e de imparare a sos pitzinnos a si cunfrontare cun una segunda limba chi est richesa, no? Custu est su problema mannu. Su problema mannu est finas sa manera de l'iscriere, su fatu chi dae vint'annos non nos detzidimos de comente iscriere in sardu sa limba de referèntzia, non naro a lèzere su limbazu de cada bidda, cussu est liberu cadaunu de lu fàghere e cadaunu est liberu de l'allegare comente li paret, Però de adatare una norma chi serbit pro totus, pro giornales, pro documentos, pro avisos, pro cartellos e pro libros, cussa est sa dificultade manna. A imparare a lèzere una limba comente in italianu, in frantzesu e in ingresu, una borta chi l'as imparadu, balet pro semper. Duncas, si b'at una règula e una norma, custa azudat meda e sa literadura at un'importu mannu pro la frimare e pro l'afortire.
Torramus cun a tie tra pagos segundos, torramus dae Maria Marungiu ca li amus domandadu a issa puru ite nde pentzat issa de su chi devimus fàghere pro chircare de valorizare unu pagu de pius sa limba sarda. Maria.
Beh, eo so cumbinta de una cosa, chi cando sos sardos an a leare cussièntzia de cussu de cussu chi rapresentant in su mundu, tando sas cosas ant a cambiare. Segundu a mie an'a cambiare in mezus, in s'economia, in sa sotziedade, in totue. E so cumbinta puru chi totu sos problemas an a s'an a risolvere, però prima bisognat chi tzertas cosas si ativene immediatamente, comente cun sa sa classe politica sarda, cun s'amministratzione regionale, chi devet leare, devet esser cusciente de cussu chi devet gigher addainanti, ca proite custa est una rivolutzione culturale. Diegu, Dae inoghe a deghe annos, fra degh'annos, ite podimus fàghere as nadu su chi su chi servit subra de s'istrada chi devimus leare, ma cuncretamente, si tue dias pòdere pentzare de ite ite dias cherrer publicare e comente lu dias cherrer publicare e comente dias cherrer chi su restu de sas domos de imprenta fetana calchi cosa pro valorizare sa limba sarda. Beh, prima cosa diat essere a imparare su sardu in sos nidos, pitzinnos dae unu annu in susu, arrejonare sa limba o l'imparas deretu da cando sa pessone est nassia, su pitzinu est nassiu, si nono serbit pagu a intervennere in s'iscola media, in su litzeu o in s'universidade. Cun Diego Corraine e Maria Marungiu amus faeddadu de sas domos de imprenta, como cun Nanni Falconi, chi tenimus cullegadu Faeddamos de chie iscriet in sardu e poite, intendide proite Nanni narat chi est de importu mannu e po isse istadu, po se, de importu mannu a iscriere in sardu. Nanni Falconi. Est importante ca devimus in custu momentu chircare de salvare sa limba sarda. Su de l'iscriere nos permitit de la fissare in su pabiru finas pro s'istoria. No est comente sa mantessi cosa de faeddare, s'iscritu ambarrat e ambarrat e ti narat pro unu futuru si no b'at a esser pius sa limba sarda chi b'at appidu unu mamentu chi si podiat salvare. Custu est su principiu primu pro su cale eo iscrio, dae poi ca mi piaghet de iscrìere e chi mi piaghet de iscrìere in sardu, chi est sa limba materna mia, la isco manizare bene mezus de s'italianu e chi cun issa poto narrer totu cantu su sentidu chi apo intro 'e me e sa connoschèntzia puru de sa cultura sarda. Pepe Coròngiu est iscritore, ativista de sa limba sarda, est bistadu diretore de s'Ufìciu regionale de sa limba sarda. Domandamus a issu puru ite diat dever fàghere su mundu de sa cultura e totus sos chi semus impignados in sa limba sarda pro chircare de metzorare, specie in sa domu de imprenta, su messàgiu de sa limba. Pepe. Intantis s'iscriet in sardu po po amore e po passione, po po s'amore po custa terra, po custa limba e mescamente sa limba poita est sa limba propria de custa terra e duncas diat essere veramente feu a essere inamorados de custa terra, de sa litteradura sua, de de sa storia sua e non e non imperai sa limba propria de custa terra. Creo chi Siat unu fatu fintzas de coerèntzia, fintzas de unu messàgiu chi sa sociedadi podet cumprèndere bene meda ca no est giustu chi s'imbròciat custa espressione, no est giustu chi s'andit fàcias a unu benidore de sa Sardigna sentza sa limba sarda ca tando iat a èssere una terra negada, feti una espressada geogràfica. Amus intesu a Peppe, poi l'amus a torrare a intèndere comente iscritore chi at iscritu duos lìberos in limba sarda bessidos ocannu e s'annu passadu, torramus dae Nanni Falconi, l'amus domandadu sa diferèntzia tra poesia e iscritura in leteratura in sardu e issu faghet tradutziones puru, cioè bortat dae s'italianu a su sardu, comente si resessit a rèndere in duas limbas diversas su matessi sentidu. Intendimus a Nanni.
Difìtzile, o nende mezus matanosu, pesso chi lu siat in cualesisiat limba. No b'at limba chi no apat totu cantu su chi devet aer una limba, cioè sos sentidos chi sun in inglesu bi sun puru in sardu. S'importante est de connoscher sa limba cun sa cale tue ses traduende, ca cun cussa poi deves mustrare totu cantu sos sentimentos chi bi fin in sa limba de partentzia. Matanosu est matanosu, ca no est fàtzile a tradùere Totu cantu su chi b'est addaisegus de una frase in un'àtera lìngua. A bias non si podit pius fàghere, tando deves chircare de, cun àteras paràulas, de narrer sos mantessi cunzetos. A su mancu cussu est su trabagliu chi fato eo e a bias, antzis, mi parit chi chi bi resessat abbastanza 'ene. S'importante est de connoschere a fundu sa limba chi ses impittende. e custu solu chin sa pràtica si podet àere, no est chi dae oe a cras ti nd'ischidas e ti pones a tradùere dae un'àtera limba chena ischire bene sa tua. Eo sa mia l'apo istudiada pro maigantos annos, apo fatu maiganta pràtica puru pro contu meu e cando est bennidu su momentu apo traduidu Sos duos romanzos, como nd'apo traduidu duos, unu tantos annos faghet de Conrad, Coro de iscurigore, e como su 'e Emiliano Deiana, chi est unu libru modernu chi fit essidu oe, che forsis est sa prima 'olta chi si traduit unu liberu chi fit essidu dae pagu in segunda in segunda imprenta, mi paret. Amus intesu a Nanni e como che la serramus intendinde torra a Peppe Corongiu chi at iscritu duos liberos unu ocannu e unu s'annu passadu, su 'e s'annu passadu fut unu romanzu, in sardu, Metropolitania, un'istoria totu particulare proiettada a a sos annos a su tempus benidore, a su tempus chi devet ancora arrivare. E ocannu invece at iscritu unu sagiu A dies de oe at fattu su puntu subra de sa limba sarda. Intendimus su chi nde pensat. Su venidore de sa limba e de sa literadura sarda non mi ddu immàgino diferente meda de comente est como, poita est semper istàpiu unu mundu in tribulia, unu mundu chi at depiu andai contras a bentu e punta a susu, e duncas immàgino chi custa gherra at a durai ancora po meda, mancai is autores chi scrient in sardu ant a esser pagos ma ant a sighiri a aguantari, a resistir. S'agiudu chi podet giai sa polìtica linguìstica de sa Regione e fintzas de su Stadu ca tenet cumpetèntzias cussus puru, pentzo chi non depat èssere s'assistentzialismu, cioè non creo chi s'assistèntzia a is editores chi pùbricant in limba sarda siat sa cosa prus giusta, poita poi creat dipendèntzia e amortìginat fintzas su mercadu culturali ca s'adeguat a su chi 'olet sa polìtica. Su chi depet fai sa Regione est Fai una polìtica coerente cun d'una limba standard, ponendo custa limba standard in is iscolas e duncas abituando sa genti a ligi librus in limba sarda unificada, codificada, poita chi dogni autore scriat in d'una limba, in una varianti de limba diferente, sa genti dogni 'orta chi ligit unu libru, iat a deper imparai una limba diferente e custu est unu mundu, nareus, possibili chi andat facias a su machiore, no est una solutzione de su problema, duncas sa Regione depet fai una politica coerente e ispainai una limba codificada a totus. Poi amus finidu, est tempus de che l'agabbare, nos intendimos e nos amus a bidere su vintotto de su mese ch'intrat ed est sa die inue cumintzat sa chida santa e duncas,